denmisɛnninw o diyara n ye ka aw fo ala ka sijan ni kɛnɛya di ani labanko ɲuman di ne ka denmisɛnninw ma ayiwa ala ka aw laban ɲɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma ala k'a to a ka fa n'a baw ta ka hɛrɛ caman k'u ye a ni ce ɛɛ bi sɔgɔmada in na min ye don bɛɛ lajɛlen ni a dugusɛjɛ kan komi an tun y'a fɔ an ka maa welelen bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ nin waati na An bɛna kuma di maaw ka ɲɛbilafoli kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin don bɛɛ lajɛlen ni a dugusɛjɛ ka jɛmukan duman a lamɛnbaaw ma. Ɛɛ an bɛ kuma di maa fɔlɔ min ma, o ye Ala ma hinɛna Sidiki Jakite ye, ale bɔnna olu ka nɔrɔbila min bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi, ale k'i dantigɛ ka kofɔli kɛ, ɔ ni ka a wa foli di radio voix des jeunes lamɛnbaaw ma, o tuma an ka sɔrɔ ka na an ɲini yan fan fɛ. Salamaleku. Ɔɔ walekumusala warahmatulahi taala wabarakatu. Vieux n bɛ kuma daminɛ Allahumma salli alaa seydina Mohamed wa alaa ali seydina Mohamed wa salim o de ka gɛlɛn kuma la donc an bɛ Bamakɔka bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo parce que nin wagati in na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ an na yɛrɛ an bɛ la voix jeune la voix des jeunes minnu b'u lamɛn an b'olu fana fo ka Vieux k'e yɛrɛ fo a diyara n ye k'e fo ka tila k'i fo ka tila k'i fo mɔgɔ bɛ yen i bɛ fɛn o fɛn k'i Mɔgɔ adamaden ala de b'i sara o cɛn n'i ye ɲuman kɛ ala b'i sara n'i ye juguman kɛ ala b'i sara a Vieux i ni ce i ka ɲuman na halisa ala k'an bɛɛ sara amiina an b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ ko bani jakite ne bɛ bɔ wɔlɔfɔbugu bolibana Ee ala ma hinɛna Basidiki jakite la o denkɛ de ye ne ye, unhun, ɔ komi anw de ka du cira wɔlɔfɔbugu bolibana, unhun, le 4 juillet 2019, unhun, voila donc ne yɛrɛ filɛ nin ye tan le 4 juillet 2019 awɔ, o ye date ye date min man kan ka bɔ an kɔnɔ, awɔ, le 4 juillet 2019 o date in man kan ka bɔ an kɔnɔ, o man kan ka bɔ an kɔnɔ, o se o se o date ka kan ka kɛ, awɔ o anniversaire awɔ o man ka dogo o man ka dogo ɛɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kɔrɔfɔ segin an balimakɛ ma nin ye bani jakite bɔlen ka kuma ala ma hinɛna sidiki jakite la o denkɛ dɔ ye nin ye denw ka ca alihamudulila nin y'a denkɛ dɔ ye ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ne yɛrɛ balimamuso de furu ma ale ma o ye jara ye o kuma an b'i yɛrɛ fo kuma ɲɛbila kumaw na y'an fo ni ka lamɛnbaaw fo ni ɲɛfɛ Diyara n ye an bɛ segin ka na ATT ka kulubalikɛ fɛ yen, awɔ, an balimakɛ kulu dɔ sigira sen kan ninnu ka yɔrɔ cira waati min na le 4 juillet 2019 o kɔfɛ sigiw caman kɛra ka na kulu dɔ sigi sen kan o kulu in o ɲɛmɔgɔ ye e ye an b'a fɛ i k'i présenter ani ka foli di arajo voix des jeunes lamɛnbaaw ma an ka tɛmɛ n'an ka masala ye, ɛɛ, oui an bɛ i yɛrɛ fo diyara n ye k'i ka lamɛnbagaw fo ka ɲɛmɔgɔw fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne tɔgɔ yakuba kulubali ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den dɔ ye Ne ye wɔlɔfɔbugu bolibanaka ye n sigilen bɛ wɔlɔfɔbugu bolibana n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne ye wɔlɔfɔbugu bolibana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen den ye i y'a fɔ cogo min na so in depuis a ma ci an ye tɔn dɔ sigi sen kan depuis problème wulila awa u ye a ɲɛmɔgɔya di ne ma a kɔrɔ tɛ k'a fɔ n ka kɔrɔ ni bɛɛ a dannaya de don ne b'o ɲɛmɔgɔya la u y'o ɲɛmɔgɔya di n ma fo bi
diyara n ye awa o tuma yakuba ne kɛra awa wɔlɔfɔbugu bolibana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen den ni ba sidiki den ye awa u bɛɛ lajɛlen den ye ne yɛrɛ ye awa o tuma ala ka denyaya to ala ka faya to ala ka baya to ala ka kɔrɔya to ala ka teriya to ala ka jɛɲɔgɔnya to amina yarabi i kulubali An bɛ segin ka na bani fan fɛ bani bɛ se k'a fɔ n ɲɛna i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min le 4 juillet 2019 mun de kɛra
o ɲininkali diyara n ye le 4 juillet 2019 vieux mali kɔnɔ o bɛ bɛn samiya de ma mali kɔnɔ sariya la an ka minisiri ye arrêté ministériel dɔ bɔ ko samiya la ko so kana ci o don de an ka so cira ɔ o don diɲɛ bɛɛ bɔra ko kalama a don sanba de nana vieux an ka so a minɛnw mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ N'an m'u labɔ so bɛɛ tun bɛ ka ci u kan ka so ci an ka minɛnw ma jamana yɛrɛ tun ye sariya min ta k'a fɔ ko so kana ci samiya fɛ ko hali mɔgɔ kana labɔ n'a bɛ luwanse la i fɛ a kana labɔ luwanse la i ka so kɔnɔ ɔ an y'a ye o don an ka so cira jamana mɔgɔw bɛɛ sigilen don mɔgɔ si ma kuma o de y'an dabali ban a vieux nin don i ye kuma min fɔ don in tɛ bɔ an kɔnɔ dɛ le 4 juillet Ni yɔrɔ bɛ ci vieux huissier min bɛ bila ɲɛ fɛ ka na n'a nana a bɛ recensement de kɛ fɛn fɛn bɛ so kɔnɔna la a b'u recenser adamaden minnu bɛ a b'u recenser o papiyew bɛ d'an ma an b'a siɲɛ o bɛ sɔrɔ ka di dɔ bɛ bila polisi la dɔ bɛ to huissier yɛrɛ bolo ɔ vieux an y'a ye o si ma kɛ nin na sɔgɔmada fɛ an kɔni balila ka n'a lajɛ Ee polisiw kɛlen don k'an ka yɔrɔ minɛ ani garidiw, unhun, u ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ye, unhun, donc so in bɛɛ cira a don, unhun, ɔ o la, un, ee journalistes bolila ka taa an ye kunnafoniw yɛrɛkɛ, unhun, donc diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama, unhun, ɔ Vieux n'i ko ko n k'a fɔ i ɲɛna le 4 juillet ko min kɛra, unhun Nin ko in de kɛra nin dabaliban ko in de kɛra le 4 juillet 2019 an y'a faamuya ɔ le 4 juillet nin de kɛra 2019 awɔ ka taa aw ka so ci samiya fɛ awɔ k'a sɔrɔ mali yɛrɛ sariya b'a kɔn ko so ka ci samiya fɛ nka aw ta in cira samiya fɛ ɔ ma an bɛ ɲininkali min dɛngu i la o la so in cilen maa joli tun bɛ so yɛrɛ kɔnɔ ni so yɛrɛ cira n'a bolofɛn minnu bɛ yen ni olu kasara la a bɛ se k'o fɔ an ye awɔ Vieux o fana ɲininkali diyara n ye Mhm. Ee an ka cɛkɔrɔba Basiri Jakite ala ma hinɛ a la ee quartier in kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba de tun don ee muso saba de tun b'an ka cɛkɔrɔba bolo mɔdenw tɛ denw tɛ donc nin yɛrɛ an ka so kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen ani lamɔden minnu b'an ka so kɔnɔ an ka ca ni mɔgɔ bi duuru ni kɔ ye so in cira olu bɛɛ de to so in kɔnɔ a don so in cilen bolofɛn jumɛn ni jumɛn de tiɲɛna ee Vieux o fana

o la an ma sɔn ko an y'o ko to dogo la voilà donc maintenant recensement ni fɛnw de kɛra donc ka valeur estimation d'a ma donc an ma jɔ ni ala ye sariya don jira an na an b'o papier labɔ o don k'o di sariya mɔgɔw ma ɔ an bɛ se ka ɲininkali min kɛ o de ye nin ye ala ka hinɛ na Siriki Jakite a bɔnnaw la aw bɛ vivre cogo di bi maa bi duuru ni kɔ aw bɛ ka vivre cogo di bi Vieux o fana ɲininkali diyara n ye ee depuis an ka yɔrɔ in cira an tun bɛ gidɔrɔn kan an mɛnna gidɔrɔn in kan ala nana kɛ an ka collectif ɲɛmɔgɔw ani quartier cɛkɔrɔbaw ani mɔgɔkɔrɔba caman olu ko k'an ka bɔ gidɔrɔn kan donc an bɛ solution ɲini a ko la o la maire fana nana k'o fɔ an ka bɔ gidɔrɔn kan ala y'a kɛ an kɔni y'an ka minɛnw ta ka bɔ gidɔrɔn kan So in cilen yɔrɔ yɔrɔ dɔ tun bɛ yen olu soden kelen tun bɛ yen an ye tantan wuli so kɔnɔna la ga wuli so kɔnɔna la an tun bɛ ga in kɔrɔ mais an tun bɛ si ga in kɔrɔ san bɛ na an kan fɛn bɛɛ bɛ na an kan an dɔgɔnin dɔw tun bɛ yen olu bɛ si gidɔrɔnda la minizekɛ dɔ b'an ka dalala la ale tun bɛ si yɛrɛ o la hali sisan an ka mɔgɔw tun bɛ si gidɔrɔnda la hali bi bi in na an den dɔw bɛ yen u bɛ si gidɔrɔnda in na
Ɛɛ aw bɔlen yɛrɛ so kɔnɔ ani bi cɛ hadamadenya a sera yɛrɛ fɛ a ye mago min sa ani maa minnu banana walima saya yɛrɛ minnu kɛra n bɛ fɛ k'i da don la o fana ɲininkali diyara n ye ne tɔɲɔ kɔni tɛ fila ye an tɔɲɔna nin ko la walahi don min na so in cira san min nana don bamakɔ yan bɛɛ bɔra a kalama soso murutilen o bɛɛ de tun b'anw ka du in kɔnɔ an baw an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ san bi segin kɔ la o fana dɔgɔmuso fana bɛ yen o fana bɛ san bi segin kɔ la olu bɛ kɛnɛma la ni soso ni ni banana olu banana Walahi vieux ala de ta y'a ka nin ye nka mɔgɔ bɛ ala barika da ala ni ce an dɔgɔkɛw mɔgɔ yɛrɛ t'anw fɛ yen min ma bana an den minnu bɛ examenw la bakiw la vieux u si ma passé ala ma passé ee an den minnu bɛ yen n'u u bɛ kuru yɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛw la ko in gɛlɛyara u bɛɛ ma ee an balimamuso dɔ fana bɔra lomɛ ale nana ka n'i da ɲɛ da so in kan vieux a ma ni si ta o walahi ale kɔ seginna mɛ an taara amina amina yarabi donc vieux a degun halisa an bɛ degun kɔnɔ Hali mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ o hali vieux e yɛrɛ degunna ko la don min na e taara anw fɛ yen ka taa interview ta a don a kɛra kɛnɛma san nana an kan anw bolila ka don gakɔrɔla dɔ la ka interview tɔ laban vieux a kɔni kɛra degun yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mais ala ni ce Ala de bɛ se ka degun ta ka bɔ an bɛ ala deli ala ka degun ta ka bɔ an
an b'a jira an lamɛnbaaw la k'a fɔ min ye ala ka hinɛ sidiki jakite ale la bɔnnaw ani olu de bɛ masala la yan bi ani collectif min sigira u dɛmɛni n'u dɛmɛ dɛmɛni kama ɛɛ bani jakite Famille jakite tun ye plainte kɛ tribunal niveau la an bɛ yɔrɔ jumɛn o ko la an bɛ don min na kɔmi bi a procédure bɛ cogo di bi o fana ɲininkali diyara n ye a ko kɛlen ɲini ko yɛrɛ ka yuguba an y'a ye an ka titre foncier n'o yɛlɛmara ka kɛ permis ye An bolila ka se an balimakɛ ma n'o ye maître mamadu buwarɛ ye ka tila ka se bajan ma ani lasinɛ jakite o avocat saba an ala y'o don an garisɛgɛ la mais lasinɛ o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye olu ye papiyew ladon an ye baara in tila tila lasinɛ ko ko samiya la yɔrɔ tɛ se ka ci Arrêté ministériel mun b'o fɔ, unhun, ale ye plainte don o niveau la, unhun, ɛɛ Mamadu Buware ale ye plainte don faux et usage de faux ɛɛ parce que an y'a ye kiri kɔnɔna la ko kiri fila de kɛra don kelen kɔnɔ, unhun, ɛɛ kiri in tigɛra ni PACATI ye, awɔ, signature t'a la cachet t'a la, unhun, ɔ an ka titre foncier fana yɛlɛmara ka kɛ permis ye, unhun, voilà o kɔni ye plainte don o la pour faux et usage de faux, unhun, ɔ maître Badian ale fana ko ko titre foncier tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis ye ale fana y'o kiri daminɛ mais vieux n bɛna min f'i ɲɛ na Badian ale ko ko titre tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis ɔ anw y'o kiriw daminɛ commune trois tribunal la an yɛrɛ bilala siɲɛ caman bɛ taa ni ka segin kɛ f'u nana bila délibéré la

ɔ parce que juge ka kuma la a ko ko an ka dossier ko c'est mal fondé unhun ɔ bon Badian ko un k'a bɛ appel kɛ unhun appel kɔni kɛra an taara cour d'appel la unhun mais comme a bɛnna ni banako in ye unhun voilà donc maintenant an b'o ko o makɔnɔ unhun ɔ bon maintenant min ye eh, faux usage de faux ye unhun eh, o la kɔni an taara gendarmerie la u y'an ka kumaw bɛɛ lamɛn unhun ah, o kow bɛ sen na unhun mais u ko k'u bɛna an di juge d'instruction dɔ ma unhun an b'o de makɔnɔ un juge d'instruction in k'an weele walasa k'an lamɛn an kɔni b'o de makɔnɔ halisa ayiwa hali bi an b'a da an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ yɔrɔ min bɛ Wɔlɔfɔbugu Bolibana ni yɔrɔ in dira zuye kalo tile naani n'o tɛna bɔ an si kɔnɔ bilen san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn ka maa bi duuru ni kɔ k'u labɔ so yɛrɛ kɔnɔ ɔ so yɛrɛ jɔra so yɛrɛ bɛ étage la an bɛ don min na i komi bi nka Bani yaasa ka maaw hakili lajigin dɔɔnin n b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la o de ye kibaruya min bɛ ni siga yɛrɛ t'o la fiyewu o ye aw tun bɛ so in kɔnɔ a ka cɛkɔrɔba ɔ ala ye so in kɛ ayiwa ale garijɛgɛ ye ka taa ale ba n'o ye Ɲamoyi ye o de tun bɛ ayiwa o de tun ye sotigi nka hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ maa dɔ tun ye a furu siri hali sisan a y'a jira k'a fɔ furusiri papiye min b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu ma sa nka o tun nana laɲini ka musokɔrɔba in bɔ so kɔnɔ musokɔrɔba ale bɔlen so kɔnɔ delikɛlaw ye deli kɛ laban u taara tribunal la kɔmi musokɔrɔba de ta y'a ka yɔrɔ ye yɔrɔ in labanna ayiwa tribunal ye yɔrɔ tila fila ye ka pati dɔ k'o di ayiwa musokɔrɔba min tun gɛn ka furu siri k'o d'o ma ɔ musokɔrɔba yɛrɛ tora ni pati dɔ ye ɔ o tuma u tora sigi de la o cogo la ɔ musokɔrɔba ka pati b'a bolo ɔ min ye furu cɛ ye o fana ka pati b'a bolo o y'a ta di a bɔnnaw ma ɔ o bɔnnaw y'o ka pati feere o yɔrɔ tilalen don Ɔ nka dabaliban nana kɛ min ye aw ta in taara yɛrɛ sɔrɔ o la cogo di ka d'a kan musokɔrɔba tun furulen bɛ cɛ min ma o bɔnnaw yɔrɔ di dɔ ma yɔrɔ tilalen don fila ye ɔ aw b'aw ta kɔnɔ san kɛmɛ sigi o tɛ a bɛ san kɛmɛ bɔ o tuma aw ta in taara yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ cogoya min na an b'a fɛ i k'a pereperelatigɛ dɛ O tuma aw bɔnna dɔ de ye yɔrɔ feere ayiwa min bɛ ka yɔrɔ jɔ bi n'o ye mayigakɛ ye wa ou bien mun de kɛra ou bien papiye jɛlen de tɛ aw bolo yɔrɔ yɛrɛ la wa titre foncier de tɛ wa ayiwa o tuma ko ɲɛfɔ ye dɛ ɔ vieux i ni ce i ka ɲininkali in na kuma n'i b'a ɲɛfɔ tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ hakili lajigin ko yɛrɛ bɛ cogo min na o cɛ vieux ya n la ka ɲɛfɔ an mɔmuso n'o ɲamuyi ture ye ɲamuyi ture kun furulen don ba isa ture de ma mɛ ba isa ni ɲamuyi ka furu kɔnɔna la u ma den sɔrɔ mɛ ɲani an mɔmuso ɲamuyi ka furu ba isa ma den fila tun b'an mɔmuso bolo n'o ye ya jakite ani basiriki jakite kosɛbɛ ɔ mɛ basiriki ni ya Ba isa de y'olu bɛɛ lamɔ fo k'u kɔrɔbaya ee u tun bɛ darisalamu ni o tuma an mɔmuso n'o ye ɲamuyi ture ye ale bɛ bɔ surakala la daravela surakala la dɔnku mɛntɛnan kɔmi u tun bɛ darisalamu u bɛ luwanse la yen a fɔra ko yɔrɔ dɔ bɛ ka feere wɔlɔfɔbugu bolibana an mɔmuso kɔmi bamakɔka don O ɲɛfɔra a ɲɛ na a wulila ka se jawaralakaw ma olu ka cɛkɔrɔba ala ma hinɛ o la k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka yɔrɔ in san mɛ fɔlɔ furu ni sisan ta tɛ kelen n'i bɛ ko o ko kɛ a bonya bɛ di cɛ ma dɔnku ba ɲamuyi yɛrɛ de ye wari bɔ a yɛrɛ kun ka yɔrɔ in san mɛ yɔrɔ in sɛbɛnna a cɛ tɔgɔ la n'o ye isa ye a kɛra
bɔn o kɛra A kun bɛ tranti kɔnɔ ka na a bɛ tranti a bɛ tranti kɔnɔ ka na bi n bɛna min ɲɛfɔ i ɲɛ na o isa ni an mɔmuso u tun furulen don furu min yɛrɛ don dala furu tɛ papiye yɛrɛ de don ala nana kɛ isa ni ba ɲamuyi bilala ɲɔgɔn na parce que isa ye muso wɛrɛ ta furugufurugu nana don ɲɔgɔn cɛ a bɛ don Ko isa ye ba ɲamuyi gɛn ka bɔ bɔ so kɔnɔ bon kelen ka sotigi gɛn ka bɔ so so sanna minnu ɲɛ na minnu y'a témoin na fɛn olu bɔ ye dɛ ko ni musokɔrɔba in yɛrɛ de ye yɔrɔ in san nka o y'a sɔrɔ musokɔrɔba tun ye du papiye di ba isa ma n'o du papiye tun bɛ ba isa tɔgɔ la o la ɔ isa isa ture a don papier yɛrɛ de tun bɛ a ba isa yɛrɛ tɔgɔ la a o kɛlen u ko non non ko isa ma yɔrɔ in san a muso de ye yɔrɔ san mais isa tɔgɔ sɛbɛnna administratif la papier administration na n'i tɔgɔ bɛ yɔrɔ kan i ta don dɔw taara tribunal la nka maaya sira fɛ ayiwa aw mɔmuso ta an mɔmuso ta o kɛlen an mɔmuso u taalen kiri la Te nalen mɔgɔw ko fɛti musokɔrɔba in de wari ba kun ka yɔrɔ in san n' kɛlen ye yɔrɔ in dila turasan2kati o dira isa ma turasan2ka bi o dira muso n'o ye ɲɔngo ye nka k'a fɔ ko yɔrɔ ye basata ye ko an lera wa yɔrɔ ye basata ye an ma an ba yɔrɔ n'o ye 324 ye diɲɛ bɛna min ɲɛfin na mɔgɔ min tɛmɛna ni so in fɛ walasa ɲani mohamed lamini mayiga k'a san n'ale fa ye useni umar mayiga ye so tun bɛ ba isa tɔgɔ la ba isa y'a di a balimamuso ma n'o ye ayiseta bɔkan ye ayiseta k'a di abudulayi keli ma Abudulayi keli k'a di les héritiers de feu abudulayi keli ma olu de ye yɔrɔ in feere mohamed lamini mayiga ma n'ale fa ye aluseyini mayiga ye nin bɛɛla kɛlɛ tɛ foyi tɛ aluseyini mayiga de kɛlen ka yɔrɔ in san a ko k'ale ka so fan kelen ta fɛ k'an ka so kɔfɛla k'o fara a ta kan n'o ye cɛ ee an ko o bɛ se ka kɛ cogo di minnu yɛrɛ ye yɔrɔ feere i ma an bolonnakaw wulila ka t'u ɲininka an ka alimami mais alimami ma taa an ka dugutigi min bɛ ala ma hinɛ a la n'o ye fode jawara ye o ye délégation lawuli famille keli minnu n'olu kɔrɔmusokɔrɔba bɛ moribabugu la u taara u ɲininka a don délégation na david ale tun b'a la ale tun ye élu communal dɔ ye Ee bi bi na an ka dugutigi min bɛ yen n'o ye buwa kureyisi ale tun b'a la cɛkɔrɔba dɔ b'an ka yɔrɔ la u b'a fɔ a ma ko beni mariko ale tun b'a la ne fana tun bɛ délégation na ani an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko mabilen u y'an ta mobili la an taara u ye kuma bɔ ka bin musow ko ko tiɲɛ na olu ye yɔrɔ in feere useni umar mayiga ma mais an ka so kɔfɛla u ma se a ma dɛ u ye yɔrɔ min feere a ma o y'a ka yɔrɔ ye mais bi an kɛlen k'o kɛ cɛkɔrɔba ninnu nalen an taara dugutigi bulon kɔnɔ u y'a fɔ ko tiɲɛ na u taara muso ɲininka muso ko ko olu ma an ka kɔfɛla feere a ma mais kɔmi kuma in danna dugutigi bulon kɔnɔ a ma na bɔ quartier bɛɛ k'a mɛn quoi voilà donc o kɛlen parce que cɛ tun taara k'a bɛ yɔrɔ ci fɔlɔfɔlɔ la an ka procureur min tun bɛ yen ko Nanpe O ye cɛ wele ko non ko yɔrɔ ci a ye taa sigi a ka kuma cour d'appel la k'a ye taa sigi a ka kuma nin ko la ɛɛ parce que a y'a sɔrɔ an ye papiye caman jir'u la an kɛlen ka taa nin ko in kɛ cɛ yɛrɛ nana an y'an sigi dugutigila la a ko k'ale b'a ka mɔgɔ dɔ wele ka na an fana ka na n'an ka mɔgɔ dɔ ye an b'an ka yɔrɔ jira ale fana b'a ka yɔrɔ jira vieux an yɛrɛ wulila o ko de kan a b'an kɔnɔ ko nin mankan banna An nana ka barika ye parce que dugutigi bannen n'o ye Fode ye ala ma hinɛ a la o bannen de kɔfɛ a nana an kama ka na yɔrɔ in ci vieux ne yɛrɛ y'a lajɛ kiri in kɔnɔna la ee jugement fila de kɛra a la don kelen kɔnɔ
yɔrɔ kelen na yɔrɔ kelen na
parce que yɔrɔ vieux ne y'a ɲɛf'i ɲɛna

ye tiɲɛ o de ye ka boli ka taa se kabila se la kɔmi an ka mɔgɔw ka tun bɛ kabila se fɛ yen n'o ye mu ma ɲi kɛ mu ma ika de tun an ka bɛɛ an ye mu ma ika ale ni amadu ma ika amadu ma ika ale ye toden ɲɛmɔgɔ de y'ale ye vieux olu de ye nin fɛn in labɛn o ani greffier en chef n'ale tun bɛ cour d'appel fɛn na tribunal administratif la n'o b'a fɔ ko Abudulayi Njayi ale ye chevalier de l'ordre national de ye vieux an y'a ye jugement min bɛ tribunal kɔnɔ ani jugement min b'anw bolo olu tɛ kelen ye donc an y'a ye numéros bɛɛ ye kelen mais dugumalaw tɛ kelen ye. Vieux o don na an dabali banna unhun o bɛ maa dabali ban ee jugement 2 tile 1 kɔnɔ uun nin jamanaba in kɔnɔ yɔrɔ o kɔni ka gɛlɛn unhun donc an bɛ dɔ kɛra aw ɲɛna dɔ ma k'aw ɲɛna dɔ ma k'aw ɲɛna an wulila de ka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ unhun ka sɔrɔ k'a ye uun a ko ko îlot tilalen don unhun îlot o ye carré de ye unhun Jaa vieux mali quartier kɔrɔba ninnu si tilalen tɛ an wulila k'u bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la an sera an ka cɛkɔrɔba dɔ ma n'o ye zumana keyita ale fana tun bɛ baara kɛ domaine kɔnɔna la olu de wulila ka avion na

ee famille kelilakaw denmuso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko ɲan keli ɲan keli komi an ni balimaya b'an n'u cɛ quoi ee ɲan keli sera an ka cɛkɔrɔba ma ko a ka permis d'a ma k'a bɛ compteur don du dɔɔni kɔnɔ bon a yɛrɛ permis d'a ma voilà a ye tile damadɔ de kɛ a ma na ni permis ye an bon a taara convocation tigɛ a kama a bolila ka na ni permis ye o kɔfɛ de an y'a mɛ ko yɔrɔ in feerela Mohamed Lamini Mayiga ma, unhun, mais yanni u tun k'a feere o y'a sɔrɔ titre foncier an y'o ɲini, awɔ, ee Ala nana kɛ titre global de bɔra a la, unhun, titre global bɔlen a la, unhun, ee min yɛrɛ nana titre in bɔ, unhun, ale ko k'ale ye point ta les 4 points o ye jɔni ye? O ye magɛrɛkan de ye mɛ ko mɔgɔ minnu ka yɔrɔ donna a kɔnɔ mɛ tɛna a ko ko tɛgɛ porolenmi ye a bɛ bɔ a kɔnɔ mitu de bɛ kɛ wala ale ka bɔ kɔnɔ wala bɛ sama ka bɔ an ka ma wari tɔ se
ka ma
olu ka ci
wala de ja mɔ kɛ parce que cɛ in a tɔgɔ ci bɔ a la mi kelen ni joli mi kelen ni waa kɛmɛ dama anw de sara citiriri la ci bɔra fana citiriri bɔra titre b'an bolo titre global titre global de bɔra a la an y'a wari bɛɛ sara komi ale ka yɔrɔ b'a kɔnɔ ale fana taara titre foncier de ɲini a ka yɔrɔ in na ni feuille A4 ye signature t'a la cachet t'a la cadastre tilala ka titre d'ale ma o la pour que ale ka titre bɔ titre global kɔnɔ awɔ ale ma aw ɲini o la bilen a ka o kɛ dɛ, a dun m'o kɛ, ɔhɔ, ale fana taara se cadastre ma, awɔ, parce que bi i b'a dɔn ale cɛ in Useni Umaru Mayiga l'inspecteur des finances de don, unhun, mais yanni a ka kɛ inspecteur des finances ye, unhun, il est ingénieur topographe unhun, a b'a kɔnɔ k'a bɛ ko bɛɛ dɔn, unhun, a wulila de ka taa nin ko in labɛn, awɔ

jugement min yɛrɛ bɛ yen, unhun, o dalen bɛ domaine na, unhun, a tɛna se k'o labɔ, unhun, parce que o don jamana ka représentant de tun bɛ yen, unhun, o tɛna se k'a fɔ ko feuille A4 awɔ, k'a bɛ kiri tigɛ n'o ye, kosɛbɛ, parce que n'a ye kiri tigɛ ni feuille A4 ye, unhun, a provenance mɔgɔ si t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na, unhun, et don kelen jamana bɛ ɲininka o la, unhun, kiri kɛra don min na Mɔgɔ min tun bɛ yen jamana b'i weele i bɛ ɲininka o la ni fɛn ko ni fɛn minnu kɛra jamana b'i weele i bɛ ɲininka o la voilà parce que a b'a kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ ko kalama sinon fi an ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini k'a lajɛ fo ka se directrice nationale des domaines ma o kɛlen ka investigation kɛ parce que an ye lettre ci Bacili ma ko an ka citiriri yɛlɛma ka kɛ pɛreme ye baji waati minisirilasitu tun don a bɛ dumuni de la mɔmɛale baji dɔw kɛlen ale ye kɛlen ka bila ka taa di dtiinaso ma n'o ye si jalo ale y'a bila ka taa dumuni na ka ɲininkakali kɛ ni min bɛ citiriri ko in na olu y'a fɔ ko foyi tan ka citiriri la ko citiriri yɛrɛ b'an fa tɔgɔ la ɔ yɔrɔ madame Si Awa Jalo mɔgɔw tun bɛ siran ale ɲɛ ale de ye papier bila ka taa service technique ye nin jaabi bɔ bon Ala nan'a kɛ komi Mali service la taa ni ka segin don awɔ ale bɔra yen a bɛ taa ka segin dɛ ɔhɔ vieux min ye min fɛnɛ nana han olu fɛnɛ ko ko ee an ka titre in han ko dɔɔnin bɔra a la Ahan. ko mais k'a tɔ b'an tɔgɔ la Ahan. mais titre don halisa awɔ ɔ bibi in na an ye lettre dɔ don kɔsanin in na unhun

O scanner unhun e 1900 depuis Soudan français la o permis 1 bɛ se ka bɔ e Etat du Mali la sisan cogo di ayi o tɛ se ka kɛ an ye o 1 de bɛ yen ee walahi bon u y'anw fa tɔgɔ bɔ yen ka cɛ in tɔgɔ bila yen unhun ɛɛ u ka signé par ɛɛ la mairie du district unhun donc an y'o de jaabi ye sisan a mandi ɔnhɔn maire du district 2ème adjoint de y'o jaabi d'an ma awɔ ko service technique minnu bɛ domaine na k'olu y'a fɔ ko an ka permis min bɛ titre min bɛ ko yɛlɛmana ka kɛ permis ye a yɛrɛ kɛlen don k'o signé bi ale y'o jaabi fɔ cadastre ko ko non ko an ka titre foncier bɛ ko foyi t'a la i ma contradiction na yan bi nin kɔni ye min ye o kɔrɔ k'an bɛɛ ka janto an yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ ka papier bɛ archive la n'i m'i kɔlɔsi u bɛ t'i ka papier ta archive la k'a scanner unhun, ka tɔgɔ wɛrɛ sɛbɛn a la, unhun, ɛɛ k'a fɔ ko a bɔra i tɔgɔ la, hunn, min tɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de ye nin ye, unhun, parce que n'i ka fɛn bɛ créer ka kɛ titre ye, unhun, u b'a sɛbɛn a la ko motif création du TF awɔ. o sɛbɛnnen bɛ archive la a bɛ tila ka t'o ta ko don o yɛlɛma k'o kɛ permis ye i ma ko ye sa mais an kɔni t'an sigi an b'a ko sɛgɛsɛgɛ ka se fo a dan na sinon an bɛ tribunal ko halisa komi an balimakɛ bɛ yan ale sera ale ka question ma sisan mais yann'an ka kuma d'ale ma collectif min sigira

kelen so jɔ papier fila fila kelen plaki bɛ yen kelen dogolen bɛ cɛ bolo o kelen min dogolen bɛ cɛ bolo an ka titre foncier ko yɛlɛmana ka kɛ permis ye o de dogolen b'a bolo autorisation de construire la a tɛ se k'o labɔ sinon normalement service de l'urbanisme u kan ka yala de ka taa lajɛ il a deux autorisations de construire donc ni fila tɛ yen A ye tɔ kelen bila yɔrɔ min na a k'a labɔ o sanction fana ka kan ka ta mais an ɲɛ b'a la olu fana tɛ ka t'o lajɛ quoi o de kɛlen k'an dabali ban an bɛ segin ka na Kulubalikɛ ja i Kulubali an bɛ segin ka na i fan fɛ i y'an balimakɛ lamɛn n'o ye Bani Jakite ye olu dɔ sigira ɔ tribunal kɔfɛ olu yɛrɛ sigilen ka se sisan ma aw ka baara kɛra mun ye aw y'a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw ye k'u da don nin kuma in na min b'a to ninnu ka yɔrɔ bɛ k'u ta ye ɔ collectif yɛrɛ aw yɛrɛ ka ɲɛɲinini na ɛɛ Bani ka kuma kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ mun dɔn yɔrɔ in na o ɲininkali fɛ vie n bɛ segin k'i fo tuguni a diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka an filɛlikɛlaw fana fo u bɛ hakɛ to ni kuma porotora an bolo dabɔkama tɛ fili don awɔ Ɛɛ n y'a f'i ɲɛna ko ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ne ni cɛkɔrɔba tun b'an sigi an bɛ so ko baro in kɛ depuis ko ma se nin yɔrɔ in na o de y'a to a y'a f'i ye ko collectif sigilen don kabini yɔrɔ ma ci ɛɛ an y'a ɲini k'a ko dɔn bari mɔgɔ n'i bɛ don ko la i b'a ɲini k'a dɔn so in k'a fɔ ko cɛkɔrɔba den de ye so feere a ma mɔgɔ tɛ se k'o fɔ cɛkɔrɔba den ma so feere a ma cɛkɔrɔba balima so feere a ma cɛkɔrɔba yɛrɛ ma so feere a ma a ko ko cɛkɔrɔba ka yɔrɔ dɔ de b'ale ka yɔrɔ fɛ Bani y'a f'i ye cogo min na ko fo k'o yɔrɔ de fara ale ka yɔrɔ kan ko parce que u taara plan dɔ de bɔ a y'a f'i ye cogo min na ka taa première instance la ka appel ka taa fo cour suprême na ka taa fo grosse bɔ kosɛbɛ
n'o o plan ye ni mɔgɔ t'a plan bɔyɔrɔ dɔn dɔnku a yɛrɛ delila ka interview dɔ kɛ fréquence a ko ko minnu b'ale bolo ko béton armé de don ko grosse de b'a bolo dɔnku a b'i dogo de kɔfɛ n'o yɔrɔba ko n'o yɔrɔ ma fara ale ka yɔrɔ kan dɔnku a bɛ yɔrɔ in bɛɛ de minɛ u taara jugement kɛ n'o de fana tuguni ka yɔrɔ in bila astreinte la dɔnku ko o côté ne Bani ba n ko yɔrɔ in kɔnɔ a bɛ kɔmi sisan u bilala luwanse o so de kɔnɔ kosɛbɛ dɔnku tile o tile u bɛ wari hakɛ dɔ bɛ yen u b'o sara o wari ninnu nana jɔ fo miliyɔn hakɛ dɔ la don dɔ sɔgɔmada fɛ u nana ten dɔrɔn ko bon ko u bɛna so bila vente aux enchères ka so kunya k'u ye a fɔ bɛɛ ko mɔgɔ ma sɔrɔ so sanni na ale ka luwanse wari min bɛ ninnu na dɔnku k'ale bɛ so bɛɛ minɛ n'o wari ye bari mɔgɔ ma sɔrɔ ka so in san wari la dɔnku ale bɛ o wari kɛ ka so bɛɛ san so in bɛɛ minɛna ten cogo de la k'u yɛrɛ kɛ luwanse la u ka so kɔnɔ kalo i bɛ wari i bɛ wari dɔ sara k'i to i ka so kɔnɔ dɔnku so in bɛɛ nana minɛ ten cogo de la ka so in k'a fɔ ko so in bɛɛ ale ta ye Dɔnku an y'an jɔ collectif baara fɔlɔ min kɛ fɔlɔ an ye ko ɲɛɲini an taara don mɔgɔ faamuyalenbaw kan an ye quartier mɔgɔbaw labɔ a kalama a ye wuli k'aw jɔ nin ye ko dɔ daminɛtɔ ye an ka sigida la yan anw wolola sigida in na an ye denmisɛnninw ye so ninnu ye mɔkɛ du de fadu ka dɔgɔ a la dɛ so mɔkɛ du so ninnu bɛɛ Wolofɔbugu Bolibana so tɛ yen min tɛ san kɛmɛ ni kɔ kɔfɛ mɔkɛ du de don n'a y'aw sigi ta nin ka kɛ Buwa Sidiki Jakite a ka permis 1932 o y'a sɔrɔ Mali ko kuma tɛ fɔ 1932 c'était le Soudan français o y'a sɔrɔ Mali ko kuma tɛ fɔ ka kɛ an ka misiri juma misiriba comité président ye san wolonwula Wolofɔbugu Bolibana jama jɛrɛ o jama jɛrɛ da bɛ kɛnɛ kan kuma bɛ di ale de ma yamaruya bɛ ɲini ale fɛ ka kuma lase n'o tayana bi ko mɔgɔ dɔ nana k'a b'o ka denbaya bɛɛ bila kɛnɛ ma ne bolo an bɛ wuli k'an jɔ k'a ko ɲɛɲini collectif ye lɛtiri sɛbɛn an tɛmɛna du bɛɛ da la fo n'an ɲinana min kɔ alimami tɛ conseillerw tɛ dugutigiw tɛ bɛɛ mɔgɔba o mɔgɔba bɛ quartier la an ye conférence presse min kɛ a bɛ wɔɔrɔ bɔ ka tabali gosi k'a fɔ aw kana sɔn nin ka kɛ an y'o kɛ ka information di mɔgɔw ma o kɔfɛ tuguni an y'an jɔ yɔrɔ cili ɲɔgɔn cɛ a bɛ siɲɛ fila bɔ an tun bɛ si da in na yen fo ka dugu jɛ an ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn falen falen de an b'an sigi da la fo ka dugu jɛ mhm. parce que an b'a dɔn mhm. an bɛ ka kuma min fɔ a dalilu de b'an bolo mhm. an b'a dɔn fana tiɲɛ de b'an bolo mais don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn u nana ka na sɔgɔmada joona sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn u nana ka na yɔrɔ bɛɛ minɛ ka yɔrɔ ci peut-être an da bɛ se ka an bɛ tila ka da bɛ tila ka don a la ni tiɲɛni kɛra hakili de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ tiɲɛni kan parce que an ye ko faamu k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ an tilala ka bɔ fɛn min kalama o ye mun ko ye bamananw b'a fɔ proverbe ko i kantigɛ da kantigɛ da n'i y'a bonya dɔrɔn muru b'i dɔnbaga dɔ de bolo an nana bɔ ko caman de kalama janfa caman de kalama ko in kɔnɔ mais

papiyew b'u yɛrɛ bolo dalilu filɛ mais bi o ja olu ye janfa kɛ dɛ a n'an ma maa jɔ fɔ olu yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ dɔn donc ni an ka dalilu de b'an bolo an tɛ kɛlɛ fu kɛ o Aluseni Mayiga a ye so in san a denkɛ de tɔgɔ la n'o ye Mɔhamɛdi Lamini Mayiga ye so fɔlɔ in o y'a ta ye o mais Buwa Sidiki ka so in n'u ye min minɛ par astreinte a y'o san vente aux enchères la aw jɔni y'o feere kɛ o ye Sumananci Dunbiya de ye mun ye député assemblée kɔnɔna la bi o de y'a vente aux enchères kɛ ka titre permis yɛlɛma k'o kɛ titre ka tila k'o vente aux enchères kɛ a ye o so in san a denkɛ yɛrɛ o de Mamadu Lamini Mayiga ye n'o tɛ fɔlɔ in y'a ta ye fɔlɔ in y'a ta ye kɛlɛ tɛ fɔlɔ in nɔfɛ o mais kɛlɛ wulila yɔrɔ min na a ko ko Buwa Siriki ka yɔrɔ mun y'a ta ye n'o t'a ta ye. Buwa Siriki denw ko ko nin depuis e yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ nin yɔrɔ in b'an fɛ mun de ye so feere i ma Bani bɔra k'a f'i ye sisan a bɛ constat d'huissier an ko ko musokɔrɔba ma o tuma e taara Buwa Siriki ka yɔrɔ de feere cɛ ma a ko ayi dɛ ale ma Buwa Siriki ka yɔrɔ feere a ma ale yɔrɔ min feere a ma dancɛ yɛrɛ bɛ yen donc ale ma bɔ dan in o ale ma bɔ dancɛ in kɔnɔ donc mun bɛ Buwa Siriki ka yɔrɔ san ale bolo kɛlɛ wulila ten de fo u taara jugement kɛ ka cɛkɔrɔba ka so bɛɛ minɛ sisan ka tila k'o so feere ale yɛrɛ ma a denkɛ a y'o san a denkɛ tɔgɔ la n'o ye Mamadu Lamini Mayiga ye sinon ale yɛrɛ tɔgɔ ye Alfuseni Mayiga de o partie o bɛ yen o partie bɛ yen so min feerela ma kɛlɛlakaw fɛ voilà nɔgɔ t'o la nɔgɔ t'o la parce que jugement ye so tila fila ye nka a ye min san a denkɛ de ye sisan o de t'a ta ye o de t'a ta ye a filɛ k'o sɔrɔ sira min fɛ o de fɔtɔ o de fɔtɔ filɛ donc o kɔfɛ tuguni i b'a dɔn so in cilen u nana yanni so in ka ci pewu u nana k'u bɛ so in ci siɲɛ filanan na a don ne hakili b'a la mun ye dugutigi sisan ale de tun ye premier conseiller dugutigi tun bɛ ala ka hin'a la o tun y'o ko d'ale de ma an taara ka taa sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la u y'a wele k'a fɔ a ye k'an nalen jɔni Alfuseni Mayiga a taara a ma sɔn k'an makɔnɔ parce que an tun taara Alfuseni Mayiga yɛrɛ o de ye cɛkɔrɔba ye Mun yɛrɛ yɔrɔ s mun yɛrɛ ye ninnu e mun ka du minɛna sisan awɔɔ u kɛlen ka k'u be yɔrɔ ci unhun an wulila k'an be taa kumaɲɔgɔnya unhun quartier denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw unhun a n'an ka alimami unhun a don an bena ale dɔrɔn a ye mobili ta a taara unhun ko parce que ko baarayɔrɔ te mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ye ko bɛɛ kɛ unh walasa an ka sigi ka kuma unhun sigi ka kuma in nana laban mun ma unh ko fo cɛkɔrɔba muso mun be yen unh filanan mun be so in kɔnɔ n'a ko ko partie min kan ka far'a ka yɔrɔ kan unhun ko fo k'o yɔrɔ de di a ma unhun Blocage kɛra yen de o bɛ bloqué dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ musoncinin dɔw sɔrɔla k'a fɔ a d'a ma a y'a d'a ma grosse de b'a bolo ko non grosse bɛ se ka kɛ dɔ bolo cɛn t'a bolo dɛ grosse bɛ dɔ bolo cɛn t'a bolo o caman de bɛ yen erreur judiciaire bɛ yen kiiritigɛlaw bɛ se ka fili an y'a ye an yɛrɛ bɛ sariya misali ta minnu ka sariya ko la n'o ye tubabu jamana olu bɛ fili ka mɔgɔ yɛrɛ condamné à mort i b'a sɔrɔ sini a tigi kan ka faga mais u bɛ tila ka dalu dɔ sɔrɔ k'a fɔ u filila u bɛ segin u kɔ o ka ca donc a y'a jateminɛ dɛ grosse b'i bolo ani cɛn b'i bolo kelen tɛ dɛ kiiritigɛla tɛ jinɛ ye kiiritigɛla tɛ foyi ye adamaden don a bɛ se ka fili sogo min filɛ n'a bɛɛ de kɛra ka taa papiye d'u ma ye merci kiiritigɛla bɛ se ka fili ka sin k'a fɔ ten dɔnku an y'o baara ninnu kɛ baara minnu kɛ an ye communication kɛ an ye groupe ka wari sɔrɔ an bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo bi bilen walayi so cilen n'o ye kalo kelen de kɛ san kɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw ye waa kɛmɛ ni kɔ de bila ka na an sera ka wari fara ɲɔgɔn ka ninnu dɛmɛ
cogo ɲɛna donc hali bi an b'o kɛlɛ kelen na n y'o de fɔ n ko cɛ in bɛ k'i dogo grosse de kɔfɛ k'a fɔ ko jamana de ye kiritigɛw grosse d'ale ma kɛlɛ min mun ye nin fo ka taa se an ka saya ma fo ni ala yɛrɛ y'an dɛsɛ sinon an t'a ko bila eh, ni ala sɔnna ma Yaku an y'a ye k'a fɔ a ye dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ min kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ nka an y'a ye bi k'a fɔ so etazi joli don bi eh, bi an bɛ eh, etazi fila de la parce que so in hmm. i b'a dɔn ne bɛ taa sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taa ɲɛ d'a kan. Ɛɛ ala han vieux mun bɛ ko in digi mɔgɔ la. ne yɛrɛ bɛ mais buuru san yen don o don ne yɛrɛ b'a ye. ne tɛ a ma ne n filɛ yɔrɔ min na ne ne hakili la tigɛ o mɔmi yɔrɔ mɔ de ye.
han Awɔ. cogo di.
vieux titre foncier de bɛ so in na. ba nana caya. n k'an ka lɛtiri ci. jamana service da min bɛ titre foncier ko kunna an k'a lajɛ. ko mun bɛ titre foncier ko in na, unhun, u y'an jaabi, unhun, le 4 novembre 2019 unhun, k'a fɔ k'an bɛ don min na komi bi, unhun, so in, unhun, a tɛ cɛ tɔgɔ la, a tɛ muso tɔgɔ la, a bɛ Buwa Sidiki Jakite de tɔgɔ la, Ala ma hinɛn'a la, ko titre foncier in, unhun, ko foyi t'a la k'a jɛlen don, ee, donc permis ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen tuguni, ayi, parce que permis de bɛ bɔ yen, unhun, ka titre d'i ma, awɔ, donc ni titre dir'i ma ka bɔ yen ka permis gɛrɛ yen o ye kabako ye dɛ o ye ka ji ka yɛlɛ kulu la fɛ o y'o ye dɔnkilidala dɔ b'a fɔ k'ale k'ale y'a ye bamakɔ yan de ko sɛ bɛ wara dun o bɛ kɛ o de bɛ kɛra nin na n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye sariya ko la o bɛ bɛn ɛɛ titiri fonse jamana yɛrɛ sariya mun fɔ a la n'i ye an taara se dɔnnibagaw ma minnu yɛrɛ bɛ dɔnni kɛ sariya ko la ne yɛrɛ ma se mɔgɔ ma n'i ye nin fɔ k'a bɛ don mɔgɔ ma hakili la n o tuma ko ko titre fɛn dɔ de b'a la n'u ye titre annuler wa walima mun de kɛra n'u ye titre annuler an k'o sɛgɛsɛgɛli de taara bɔ fo u ye jaabi d'an ma k'a fɔ ko titre foncier in Buwa Sidiki ka titre foncier don a bɛ Buwa Sidiki de tɔgɔ la foyi t'a la jamana y'a d'a ma a kan ka di cogo min na a y'a ka wari sara jamana kan ka d'a ma cogo jamana y'a d'a ma ten foyi tɛ titre foncier la mais juge jumɛn ye titre foncier in de annulé a y'a annulé ni dalu jumɛn ye ka segin ka na permis permis ma permis min n'o bilala kɛrɛfɛ k'a fɔ ko baara tɛ kɛ n'o ye tuguni ka tila ka so o so kelen bila vente aux enchères la k'o feere u ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ka tila k'a feere o tigi fana ma o k'o san a den tɔgɔ la ka dɔ san a yɛrɛ ye ka tila ka dɔ san a den o ma buwa sidiki denw donc olu tɛ mɔgɔ ye olu ni hakɛ man kan jamana ye titre foncier mun di u fa ma o titre foncier o ma nafa tɛ titre foncier la tuguni quoi dugukolo gɛlɛya de nana to jamana wari ma segin u ma ma segin u ma jamana tila k'u ka titre foncier fɛnɛ k'o annulé k'o fana annulé wari bɛ jamana kɛsu kɔnɔ n'i ye an ka code domanial lajɛ dimi a sariya sun kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn kɛmɛ ani bi wolonwula ani kelen

i halala de don birifini de don mɔgɔ tɛ se k'a bɔsi i la mɔgɔ tɛ se- i ka yɔrɔ k'i yɛrɛ de ta ye n'a bɛ minɛ i la i b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ de bɛ se ka titre foncier minɛ i la hali o minɛli dalu de b'a la tɛmɛsiraw de b'a fɛ mais mɔgɔ tɛ se ka na mɔgɔ ka titre foncier minɛ i la ne ka titre foncier bɛ n bolo e vieux bilen kana k'e bɛ ne ka titre foncier minɛ kala kala ayi mais o de kelen filɛ nin ye. ji yɛlɛla kulu fɛ ji yɛlɛla kulu fɛ n bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ tuguni

u y'a annulé ni dalu jumɛn ye mais et pourtant jamana ka service ko ko titre foncier ko foyi t'a la k'a ka ɲi k'a ɲɛlen don a sɔrɔla sɔrɔ cogo la a kan ka tɛmɛ sira fɛ a tɛmɛna yen fɛ mun kan k'a di o y'a di mais titre in nana annulé cogo di ɲininkali bɛ yan de

œil pour œil dent pour dent ni mun bɛ se mun na o b'o dun foyi tɛ bɔ a la an bɔra o tile de kɔnɔ ka n'a fɔ ko bon an ka jamana état de droit jamana ka sariya bɛɛ k'a bato mɔgɔ kana bin mɔgɔ kan a ye sariya fɔ a ye tiɲɛ di tiɲɛtigi ma ka jo di jotigi ma i bɛ se ka fili mais a tɛ se ka kɛ tugu ye kiritigɛla e yɛrɛ tɛ dɛ jamana de y'i bila ye dannaya de y'i bila i b'i bolo kɔrɔta k'i kali jamanadenw ye k'i kali o jamanadenw ye jɔn ye kerecɛnw b'a la silamɛw b'a la minnu tɛ diinɛ na b'a la bolisɔnnaw b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ de b'a la k'o bɛɛ ka dannaya b'i kan k'o de y'i bila ye i bɛ fini don jamana ka fini don jamana de b'i sara k'i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u sera aw ma non ni e m'o tiɲɛ fɔ mɔgɔ bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ a laban ye mun ye a laban bɛ muru da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sogo tigɛ tigɛ jamanadenw mana siran kiritigɛla ɲɛ jamanadenw mana siran kiritigɛla ɲɛ jamanadenw mana siran ka t'u ka kiriso la o ye kojuguba de kojuguba jamanaden man tɛ ka siran kiritigɛla ɲɛ jamanaden man tɛ ka siran ka t'i ka kiriso la kiritigɛla min n'i tɛ kiri tigɛ a ɲɛ i kan ka don kaso de la i ni kaso ka kan o kɛra yan o micro ta i ka don bamakɔ kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ko aw hakilina ye jumɛn aw ka kiriso kan mais kite fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ n'i bɛ taa kitigɛ la u tun bɛ don i ka sigida la vieux blé ye jɔn ye a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye u b'a fɔ ko enquête de moralité a delila ka minɛ sonyani na wa a a tun bɛ mun de kɛ mɔgɔ ɲɛnama kun don wa yanni i ka bila kitigɛ la maître fanta sila ni concours tun bɛ kɛ tellement que a ko cɛni kun warala yɔrɔ fɔlɔ ni u bɛ concours kɛ u bɛ sujet kɛ enveloppe de kɔnɔ u taa dafara ale yɛrɛ de tun t'i jɔ salle kɔnɔ a b'a sɛbɛn tableau la pour que sonyani kana wara ni kitigɛlaw bɛ ta cɛni kana wara la pour u ka mɔgɔ ladiriw ta mais bi mm. i se k'i da waga ka kuma kiritigɛlaw fɛ mm. parce que n'i kumar'u fɛ dɔrɔn dɔw bɛ wuli syndicat yɛrɛ bɛ wuli mais syndicat k'a fɔ kiritigɛla kelen kelen minnu cɛla mm. a cɛnikɛla kelen kelen minnu cɛla n'u bɛ fantanw ka hakɛ dun na n'u bɛ ka mɔgɔw ka titiri yɛlɛma jamana ko titiri min ka ɲi k'a kɛ pɛrɛmi ye n'u b'o o jugement kɛ k'a di eh, faamaw ma ka taa bin fantanw kan o syndicat kelen ka wuli k'o magistrat o juge minɛ k'o yira jama la ko nin tɛ mɔgɔ na k'o bɛ to kaso la mm-hmm. a y'o sɔɔri kaso la nka a kɛlen bɛ yɛrɛkun ɲini ye, donc an kɔni bɛ, an yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ, an yɛrɛ, n bɛ mun fɔ, awɔ, an t'a bila dɛ, ayi, ko n bɛ mun fɔ bi, ɔhɔ, Alfuseni Mayiga ye, unhun, a k'a tulo ɲɛgɛlɛn jɔ, ne t'a contre la, unhun, n b'a ne b'a n bɛ Alfuseni Mayiga dɔn ko n b'a dɔn parce que an taara réunion kɛ fo misiri kɔnɔ o t'a dan ye, aa tiɲɛna Ala ka so, ka réunion kɛ dugutigi fɛ yen Bafode fɛ Ala ka hinɛ a la, unhun ne t'a contre la mais anw ye sigida siniɲɛsigi de ye n'i magara wolofobugu bolibana den kelen kelen na nkalon kan an bɛ sa ɲɔgɔn na sariya kan n b'a fɔ yan an t'a to yen bon an b'a taa to sariya kan an tɛ muru ta an tɛ bese ta sariya an bɛ to sariya kɔ collectif kɛlen bɛ ka mun labɛn nin bɛɛ kɔfɛ kumakan laban yann'o cɛ ban i bɛ titiri in photo bɔ an b'a jɔ caméra la collectif kɛlen bɛ ka mun labɛn an kɛlen ka mun labɛn an bɛ se ka mun fɔ micro la bi an kɛlen don komi banako in bɛ sen na coronavirus an bɛ ala deli ala ka amina yarabi yan a bana in ban an bɛ se ka mun fɔ micro la an kɛlen ka ko mun labɛn o ye hali bi ka mɔgɔw kunnafoni
la communication d'abord u ye politiki min kɛ ko pour mieux régner il faut diviser bi u ye politiki dɔ de kɛ alfuseni n'a ka mɔgɔw ka ba siriki ni quartier mɔgɔ dɔw bila ɲɔgɔn na quartier yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw i bɛ taa sigida i bɛ kuma dɔ mɛn ko in na anw ye sigi ka fɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye donc an bɛ sensibilisation na ka mɔgɔw lafaamuya ka papiye jira mɔgɔw la an ka papiye dilannen tɛ ka jira k'a fɔ papiye jɛlen de b' anw bolo filanan fana ye mun ye mm. anw bɛ fɛ ka eh, sit-in kɛ mm-hmm. mais an bɛ sariya mun mm-hmm. kɔnɔ jamana mun kɔnɔ an bɛ sariya ni gɛlɛya ni fɛn bɛ yen an bɛ an ye fɛn dɔw sonsori fɔlɔ an bɛ ka baara kɛ jukɔrɔ ka sariya makɔnɔ donc ni sariya ye an bɛ mun ɲini mm. ne t'a fɔ n tɛ adresser Maliki la parce que jamana mun sariya ko mana dan mɔgɔ kelen ma n'a tigi sara mm-hmm. non Maliki yɛrɛ ye minisiri de ye ni jamana mun sariya ko danna mɔgɔ kelen ko ma o sariya ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ sariya ko kan ka k'an ka tabiya ko de ça doit rentrer dans nos habitudes dans nos mœurs an ka tabiya an ka lamɔ ka kiri tigɛ ko ɲuman na o kan ka k'an taabolo de a fɔra cogo min kɛ k'a kɛ ten
n b'a fɔ a ye cogo min ka falen de walayi hali n'an sara bi an denw u b'a denw kɛlɛ an musow b'a musow kɛlɛ anw yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛlɛ walayi Jibirili hali n'a sara walayi an t'a to yen sariya y'a fɔ cogo min an tɛ bɔ sariya kɔnɔ dɛ faamuya an tɛ bɔ sariya kɔnɔ c'est-à-dire légalement sariya ko k'i bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bin'i kan i b'a kɛlɛ ni kɛlɛ o kɛlɛcogo kɛlɛcogo ye an b'a kɛlɛ n'o kɛlɛcogo ye fo ka taa s'a dan na an y'a fɔ an musow an dɔgɔnin minnu bɛ Wolofobugu n'a tulo b'an mankan na an kɔrɔkɛ minnu bɛ yen anw den minnu bɛ yen an muso minnu bɛ yen Alifuseni Mayiga ni Mamadu Lamini Mayiga an tɛna se ka sɔn olu ka anw denw na an faw ye so min da k'o minɛ an na nkalon kan an b'a kɛlɛ hali n'a sara hali n'an sara kɛlɛ in bɛ continuer inshallah fo kiri ka tigɛ a tigɛcogo de la tigɛ an b'i fo n' ala sɔnna ɲɔgɔn ye tɛna dan nin ma nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ala kan'a kɛ an siɲɛ laban ye n' ala sɔnna ma an bɛ wele ko kura tuguni an bɛna masala ani Bani collectif ka baara yɛrɛ ye mun ye mun labɛnnen don ɔ an bɛ se ka min fana da nin kan an balimakɛ ni dalu min b'a bolo Alifuseni Mayiga cɛ ne yɛrɛ t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fa de ye Alifuseni wa fa de ye Alifuseni Mayiga den Lamini denkɛ Mamadu Lamini yɔrɔ de sanna ka d' u ma k'a fɛ ayiwa o tuma an bɛ se ka min f'u ye n'u b'a fɛ ka kuma ka dalu di malidenw ma kɛnɛ b'u bolo ɔ nka ne n'u tɛ ɲɔgɔn ye sira wɛrɛ fɛ dɛ ni kuma kɔni b'u bolo ninnu y'u ka dalu fɔ cogo min a y'an ka dalu filɛ u kana u ka kuma ɔ nka an k'an den ka ɲɔgɔn ye salonw kɔnɔ ayiwa n t'o kɛ ɛɛ Bani hmm? foto dira an na dɛ an ka kuma jɔ oh. titiri foto a dira kameramani na titiri foto de kameramani titiri foncier 201 kameramani cɛ kana i y'a ye Ala ka muso nɔgɔya ye kameramani i ni ce an bɛna jɔ yan bi ka d'a kan waati sɔrɔ kona nin tun ye Bani Jakite ala ma hinɛ i na Siriki Jakitelaw bɔnna don ka na se Yakuba Kulubali ma collectif min sigira ka na se ayiwa ale fana ma sɔgɔmada in na ale yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ye ka na se ne yɛrɛ Vieux Blen ma ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ye nka tiɲɛ de bɛ fɔ jamana de bɛ jɔ sini ani commissaire awa Madame Tarawele Asan Tarawele an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɔ dɔrɔku ni coronavirus yala o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa ɔ nin waati yala dɔrɔku kunna ka kan ka dɔrɔku kunu wa coronavirus ni dɔrɔku kɔlɔlɔ jumɛn b'a la nin waati na ɔ commissaire n'an ko a ma ko joli nka joli tɛ bilen ka d'a kan kɔrɔla kɔrɔ ka na man di a kɔrɔla sa awa o tuma an ka foli bɛɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen su in na segin bɛ ka nin kan hakɛto bɛ nin ka sara la